pepani za makina izi za makina eh, so nkutheka mwina pena pana chamachama ndi tikuyambiranso pano kuti si zama- zamakompyuta Computers imakhala ndi 40. imakhala ndi 40. Imakhala ndi 40.
yeah so uh, this is the press review imene timakambiranako ziwiri zitatu kuti mumveko kuti kodi uh, azathu

bag reaching 7000 in some parts of the country Eh, nkhani ndimeneyo anena kuti ah, mitengo ya shuga ithanso kukwera kutengera kuti production ah, panopa yachepa kunkhani makamaka kumbali ya salima sugar company Zisatero chonde nanga si shugayotu zimamvetsa chisoni kuti anthu adzikachita kukhala pa laini eh kumakambirana zoti ayi shuga uyo shuga uyo so ayi zisatero shugayo ah, patapezeka njira ndithu kuti kodi nkutani eh ngati akuona kuti production yacheperako akhoza kukambirana ndi Mozambique yomweyi imabweretsa sugar. Sugar uja akhalebe pa pa level yomweyo koma osati mpaka adzikwezabe mitengo chifukwa vuto chinthu chikakwera kuti chitsike pamakhala vuto. Yeah, Eh. uh, you know ngati kuti uh, zinthu Malawi muno zimati zikakwera kutsika zimavuta Mpovuta, Nde mwina saname. chimene ndinganene ndi chonena kuti uh, nkhani ya salima shugayi uh, chifukwa apanso anena kuti expects to start production next week uh, engineers bought wrong spare parts Ah. zimene zikuoneka kuti uh, nkhani ngati zimenezi si zinthu zabwino Mm. ku dziko chifukwa tili ndi anthu a procurement kaya ma engineers aliko Yeah. i think uh, these things nzoti zimakhala zikubwezeretsa chitukuko kumbuyo nde mwina kupita chitsogolo ngati dziko tiyeni tizikhala anthu oti chimene tikupanga tikuchidziwa makamaka nkhani ngati ma engineers izizi si nkhani yoti tsiku la ngati lero 2026 tizinena kuti ma engineers agula katundu olakwika injiniya nde unjiniya uli pati pamenepo Eh, ukagula chinthu cholakwika nde kuti zikutanthauza chani pamenepo zikusonyeza kunena kuti anthu mwina amene ali ngati muzintchito ngati zimenezi sayenera mwina kukhala mmalo ngati amenewo Ndithu. chifukwa ngati dziko tili ndi ma engineers ambirimbiri mwina amene o- atayikidwapo ena oti azikatha kugula ma spare parts oti komanso mwina tipange fault procurement chifukwa Yeah. kumakhala ma specifications nde mwina mwake nde uh, ah, zolakwikazo akabweza ah, pamene posintha kuti zikhala bwanji Ah, koma yeah. zimakhala zovuta fa paja pamakhala ena amati uh, pay you take Hey. it means kunena kuti simungabwezenso nde mwina patha kukhala ma discussions koma zinthu ngati zizi sizikuyeneka kuchitika fa tikanena sugar is the commodity yonena kuti imafunidwa ndi anthu ambiri. kwambiri Yeah.
ayi chabwino ndiye kuno Ah, kwalembedwa ndithu nkhani imene yalembedwa yayikulu bwino apa ngati ah, headline akuti ex-Chakwera aide arrested ndiye nkhani yake imeneyo ndiye kuti yayambira kuseriku imene akutero kuti Police yesterday arrested former state residence, uh, residence's uh, chief of staff, Prince Kaponda Nkaka, on abuse of office and fraud allegations in the Amalis Hotel uh, by the Public Service Pension Trust Fund. Eh, akuti purchase ya Amalis imeneyo ndithu iwowa akukhudzidwa akuti Kaponda Nkaka who served in

A Donvan Silungwe in an interview last evening said the arrest relates to the controversial 128 billion hotel deal. Ay, nkhani yakwera mtunda. Eh, so- sono tikhale tikuva kutsogoloko kuti kodi nkhani imeneyi ndi ah, yayendanso motani ndipo zikuti bwanji Mm, koma mwina kungoyankhulapo ah, tinapanga ku attend ah, ma- ma- ma session a inquiry imene ijayankhulapo ndimakumbukira mmodzi mwa anthu amene amafunsidwa mafunso anazafunsidwa nawo kuti kodi a Kapondamgaga amatani ku- ku meeting imene amakambirana Pa meeting ina yake.
Eh, zogulitsa ah, nene kuti meeting imene amakambirana ngati akuluakulu a pension fund ndi ananena kuti anapita kukadya that was the response Eh, koma anafunsa kuti kodi mamitingi okonzekera kugulitsa Amaryllis Hotel anangochitika tsiku li- limodzi limene a Kapondamgaga adapezeka kudya so uh, kufika pomangidwa chonchi ifeyo Yeah, tisayikirepo tisayikire ah, ndemanga tisaikire mulomo akoti ah, makamaka apolisiwa akudziwa a Kapondamgaga eni ake akudziwa izi zidzakambidwa kutsogolo kuti kodi zinakhala motani Eh, so leroli zitivute kuti tiyikepo mulomo kuti ah, munthu woti wapita kwakudya akumangidwanso bwanji chikuchitika ndi chani izo tidzaone kutsogolo mwina zambiri zikati zambiri zikasongola Yeah, sure.
zikasongola kumeneko akuti bwa apa pali nkhani ina kuti

Uh, this is coming at the time 18 new cases of cholera have been recorded in some parts of the country in the last 28 days. news we love to hear Ah, kawirikawiri mayeso amati "Eh, zatere sizinayende bwino koma akuti mayesowa ayamba bwino tsogolo lawo ena aliyense ndi mayeso a sitandade 8 Eh, so ana athu akulemba ena akumaliza lero form 2 zonse izo ndithu ndi zofunikira

events eh, akuti mdziko muno mumachitika ngozi zosiyanasiyana komanso ambiri amafuna ataponya thandizo lawo koma mwina nkutheka zina siziyenda mmene opereka wafunira nde awa a Saidi amene ali mlembi wamkulu mu ofisi ya president ndi nduna akutero kuti yayi nthawi inotu ndiyofunika kuti ndondomeko zotere zi- zizibwera komanso ife tizizilandira ndi mtima wonse kuti anthu adzipindula osamatengera chibwana nkhani za ngozi ngati zimenezi nkhani za ngozizi zimafunika kuti tizionesapo chikondi makamaka Mm. kuonesesa kuti katundu aliyense amene waperekedwa akuyenda bwino Mm. Ah, monga ngati ah, posachedwa pomwepa tinapita ku Mponela mmene kwachitika ngozi Mm. Ah, kuti muone anthu amene aja amakhala zoti ali mu ululu waukulu Kwambiri, So, mafunika kwambiri. zona kuti ngati katundu wa- wafika agwiredi ntchito yake yoyenerera Ah, mwinanso kungoyikirapo ndemanga Ah, tikaonesesa mdziko mwathu muno timakhala tikumana ndi mavuto Ah, kusintha kwa nyengo mavuto osiyanasiyana mwina panopa tiganize njira zina zonena kuti ah, tithe kuthana ndi mavuto amenewa Ah, chifukwa ah, Kunena chilungamo nkhani za chuma timakhala tikubwerera mmbuyo tikamakhala kuti focus yathu tayiika pa zinthu ngati izizi nde mwina ngati dziko tibwere ndi ma solutions pamodzi nkuona kuti kodi tingapange bwanji Very good.
aka kuno kuli nkhani ina akunena kuti concern over cdf

was that some processes could delay projects implementation. akutero kuti yesetsani kuti ndondomeko za cdf izi nthawi yatha mukudziwa inu kuti chu- ah, chaka cha chuma ah, ndondomeko za chuma imayamba pa 1 april Yeah. and this is june miyezi itatu tsopano ikupita cdf sinayambe kuoneka tiyeni ndithu yesetsani kuti zitseguke eh, anthu ayambe kugwira ntchito ma mp makhansala ayambepo ndithu kugwira ntchito basi nkhani ina kuti kuno akuti medf ija idali neef kale urges people to repay their loans

come after Medf resumed loan disbursement after a new model after spending lending uh, suspending lending in September 2025 for a systems review. Akutero kuti inu obwereka ndalama tikamakabwereka tidzikumbukira kubweza kuti ena apindulenso ambiri tikatero timati ndzaboma ayi ndzaboma ndzaboma ayi Tiyeni ndithu titaone kuti kodi zikhale motani. Zikatero ndiye kuti zitiyendera bwino. Amenewa ndi a Kayisi Sadala. Nkhani ndi imeneyo.
Nkhani imeneyo ndi nkhani tinganene kuti ndi yofunikira kwambiri chifukwa tikatengera m'dziko muno muli achinyamata, azimayi oti akupanga mabizinesi koma akusowa mpamba. nde uh, bungwe la medef imeneyi likufuna kuti lithandize anthu ngati amenewa komano uh, litha kukhala ngati lilibe kuthekera kutengera kuti anthu ndalama zina anatenga sanatani sanabweze nde chimene chikungofunika nchonali choti kwa amene anatenga akhale ndi mtima wachikondi kuti ineyo ndinapindula nzanga wina apindule mwina chimene chimangovuta nchoti anthu ena akatenga ndalama ndi mmene mwanenera muja kuti amatenga kuti ndi zaboma so ena instead of investing amatha kumagwiritsa ntchito munjira zina zoti kukanikaso kukhala olo ndi one tambala nde mwina kupita chisogolo eh, tiyeni tikhale ndi mtima woona kuti izi ndinabwereka chako ndi chako koma chamwini chimatukwanisa amatero ayi mukuyankhula ngati mudabwerekako simunabwerekeko Ayi. ayi chabwino Ne. no uh, talowani kwina ine nde ndikupita straight ku sports from here uh, sindidziwa inuyo kumeneko Ah, kunonso kuli nkhani ina akuti stormy rains survivors seek construction tools part of the story says people whose houses have been damaged by stormy rains in Dowa district

being affected by the disaster on Saturday.
tsono inu vula iyi yobwera juni ah, moti wina anayankhula akuti ah ine sinayione vula yobwera juni ya ichi chi ndi chipongwe eh, koma nyengo zikusintha nyengo zikusintha tikuyenerabe kudziwa kuti nyengo zikusintha anytime anything can happen ndamva chisoni kwambiri ah, anzathu a musaiwale kavina amene ali mwini wake wa champions stadium ah, pepani kwambiri ah, mr msaiwale ah, chachitikacho ndi chipongwe ah, koma nanga si mulungu nanga tingamfunse kuti mubwera liti ndi zimene zachitikazo koma ndi loss yayikulu kwambiri ndipo kwa amene amakonda sports sizinayende bwino. Am, timaonanso ngakhale m'zithunzi kuti chakotero kumaonekanso mabelo oti a fodya ambiri, Eh, eh, ndima- ndimafuna kuti kundizikamba zomwe. mabelo a fodya kambani zimenezo Chifukwa ndinali paja konko. munali kumeneko Eh, ndinali Eh. kumeneko, na- naona zoti panali ngati ku stadium kumweko panali ngati building ina yake mmene anasungamo fodya koma fodya yenseyo uja wanyowa wambiri kwambiri fodya Eh, anali wambiri ndithu ndi ndi zinthu ndithu zoti is a great loss side zosakhala bwino komano ndikukhulupirira kuti um, ku nkhani ya stadium chifukwa tinayankhulana ndi um, dodma ananena kuti akhala akukambirana ndi a ministry of sports kuti mwina aone kuti agwirapo bwanji chifukwa kutengera kuti malo aja panopa si- sanali ngati anthu akuponera okha fazi kuti ah, chikho ichi cha fdh Chimachitikira kumeneko. pomwepo ayi ndithu tithokoze kuti munathamangirako Ah, nzeru ndi zimenezo zikachitika kukaona ndithudi pachita mwati ndimathamangira ku sports Eh, Mwina koma mwana- ano pangati pesinazo business ngati ilipo Yeah. Eh, tapangani apa pali nkhani ina akunena kuti imf team

concessional reading, lending to low income countries Oh. nkhani ndi imeneyo ndiye akufuna kukambirana kuti kodi atithandiza bwanji Good.
yeah. Ayi, zimenezo ndi zofunikira kwambiri. Um, tikabwera kuno ku arts

Belgium. Eh, anthu ayendatu Eh, kodi tikuyendatu mkulikonsetu apanso mwayi wawo wopita uwu ndithu ndithu kaya ino kumeneko nkhani nayo akuti fashion spotlights at mzinda lifestyle part of the story says lilongwe became a stage of fashion and culture on sunday

Eee akuti amayesa zida a Nsanje Medicals koma akutero kuti uh, Top Flight League champions Mighty Wanderers on Sunday taught Nsanje Medicals a football lesson thrashing the non-league side 6-0 in a friendly at Nsanje Youth Center.

mkulu wina amene amayang'anira nawo nkhani za masewero a mpira ku Nsanje zomwe sizabwino mm. ndi akuti anza aujeni a Wanderers anapita ku Nsanje kunali mpira kumeneko koma panali mphindi imodzi yokumbukira mkulu wa timu imeneyi amene anatisiya anthu atamunamizira kuti wasunga katundu wa munthu wina zomwe zinali zabodza. Nkhani yomvetsa chisoni. Mm, ndi nkhani yomvetsa Nkhani chisoni yomvetsa chisoni. eh, apanso pali nkhani ina Eh. akuti fake replicas haunt fam part of the story says the football association of malawi fam has said

Tathokoza nonse amene munali pamenepa. Uh, imeneyi ndi press review. Uh, ine ndimawerenga yotchipirako kwa ine iyi ya nation ndi 4000 koma yawo ya ta- daily times ndi 6000 eh, so zimasiyana koma uh, zobe amati zosaboola mthumba eh, so izizi nzosabooladi mthumba chifukwa ukhoza kuyika mthumba osabooka ndalama zakenso nchimodzimodzi so nosati munthu wanyamula misomali nkumati ah, ndikugwiritsa misomali yosaboola mthumba Eh, koma ayi tithokoze kwambiri chifukwa choti munali pamenepo kaya mzanga tsazikana Ah, ine chimene ndingangowapempha nchoti apitirize ah, kuonera luntha television pamene pali maprogram okoma kukoma pamene kwabweranso program yanyowani dashboard the dashboard the dashboard eh ndikukani- ndikukanika mawanga ukanika Ukukanika? Eh, the dashboard
ayambitsa ndi awa pano tabwerera zina eh, koma iwowa afuna kuti alowetse za mtundu wina eh, koma ayi imeneyi yabwera ndithu kudzakhala the dashboard ambuye akudalitseni zikomo kwambiri